pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu

aa kalatatu inachoka kumudzi ku malawi obwande mukuti chani chawango kaya mupeza bwanji anzathu inu mu tsiku la lero ukamba za ife abale anu kuno kwanu ku nyasalande ayi ndithu Mulungu akadatikonderabe achimwene. Tikupuma, masiku akumapita basi. Tikuyamika kwambiri kumwamba kuti mpakana pano sikunaganizebe zong'amba file yathu ndikuikolezera moto. Ndimanena kuti Yehova akadakhala ngati enawa, aah, bwezi atatopa nafe kalekale. Timamuchimwira, koma amatilandirabe. Yehova wakhala munthu, akanangoti kodi akuluwa bwanji kodi? Ah, ayi anditopetsa tatengani file yawo ili pati taponyani pa moto asamatitopetse awa tiyamikire basi za kwezy basi zimene pakali pano zikuthandiza kwambiri mtundu wa manyasalande anthu anazindikira tsopano kuti maulendo a pa basi makamaka pakati pa blantyre lilongwe ndi mzuzu umafunika kukwera bus zabwino komanso zodalilika ndiye kwathu kuno tikangokamba za bus zabwino timakamba za kwezy buses basi tikakamba bus zodalilika ndiye kuti ndi kwezytu basi munthu une monga mwa nthawi zonse ndadzukanso mmawa kwambiri ndi khumbo loti ndikulembereni kalata inuyo achimwene anga okondeka ndimamva kuchokera kwa nzanu uja mmalumikizana naye uja pa matenifolo uja amandiuza kuti akuti kalata zanga mmalandira amandiuza kuti akuti mmamuuza kuti kalata yanga yapita ija ya bulu waluba mzamba simunayitsatire kwenikweni akuti simmayimvetsa kuti kodi ndikuti chani kaya zanu zimenezo sindingavutikenso kumakufotokozerani kuti mumvetsetse munthu oti simundiyankha ndi kalata zanga komwe zanu zimenezo muona kuti mpanga bwanji kwathu kuno pakadali pano ndiye ee nkhani zilipo amwene kodi ngati zikumakata sizikumakatatu ayi kukumati ikamachoka iyi Inanso iyo yabwera. Makosana opanga nkhani ngati akutipumitsa? Ayitu, sitikupuma ayi amwene. Kungoti Nyasalande ndi kadziko kachiphamaso. Kamalankhula zinthu ngati kakutanthauza zimenezo, kenaka uyo asinthanso maganizo amwene. Ndikudziwa kuti mwina mwake mukumafunsa kuti obwande, ndi mmene zinthu zikuyendera kumeneko? Kodi nkhondo yolimbana ndi katangale ndiye kumeneko ikuyenda bwanji? Iii nkhondo yolimbana ndi katangale kuno sikuti ikuyendabe kwenikweni amwene. Zikuoneka kuti anthu kuno amafuna katangale atatha inde komanso kumbali ina samafuna ayi. Zikuoneka kuti sitili okonzeka kupanga za nkhondo yolimbana ndi katangale. Zikuoneka kuti amene tikufuna adzitha kumangidwa ndi kufufuzidwa za katangale adzikhala okhawo mwina opanda mayina kapena amene mwina mwake abwenzi ali nawo ochepa monga Wachenjani Magolo ndi gulu lawo koma pali anthu ena ake oti sitikuyenera kuti tizitchulanso mayina awo pa nkhani zakatangale kunena moona mtima achimwene ulendo wina ndakuuzaniponso kuti eh nkhondo yolimbana ndi katangale kuno ndi ya anthu opanda ndalama amponda matiki kuno nkhondo imeneyi sikuyenera kumawakhudzayi Zimadabwitsa achimwene, anthu akamatha mawu, hey, zakatangale zikuchuluka kwambiri kuno, anthu mukupakula too much. Koma timayembekezera kuti anthu amene adzimangidwa azikhala ena ake basi. Anthu amene aja akapanda kumangidwa, kenaka m'malo mwake ndikumangidwa anthu ena ake, ndiye timasanduka timabwalo ta zamilandu, kulankhula mwakutha mawu, Iyayi, akumanga auje chifukwa chani? Auje akuwasiya chifukwa chani? Zamasewera basi! Bwanji osamanga auje aja amachita kuoneka kuti ndakatangale bwanji? Malingaliro a Manyasa akuti pali anthu enaake amene nkhope zawo zimaoneka kuti ndi zakatangale. M'malingaliro mwawo, alipo ena ake amene nkhani zakatangale zimawakhala, akuyenera kumamangidwa amenewo, ankhope mwina zophwasukaphwasuka choncho, koma ena ake ayi amwene ayi ayi a big guy ifeyo zakatangale mayazi sangapange iyayi. Okay, that's right. Kwathu kuno ndiye kwachuluka amabwalo a zamilandu. Kwachuluka maloya osati sewero. Aliyense akufuna kukhala oweruza mlandu, aliyense akufuna kukhala loya. Ndingoti, aliyense kuno malamulo amawadziwa kwambiri kufikira kuti sitifunanso kupereka mpata kwa amene adapita kusukulu kukapanga za malamulowo kuti adzitiuza zimene akudziwa. Pena pake ndimalingalira kuti kukubweraku Bwanji za kumabwalo a zamilanduzi tisamadzachitensoyi. Tidzangopanga za kumabwalo a mafumu m'midzimu, mu kuchikumbenimu, kaya ni mwa Chafera Mthengomu basi chifukwa zikuoneka kuti anthu kuno ndiye ndi odziwa kwambiri kuposa a kumabwalo a zamilandu. Zavuta, mbuya athu akumuganizira kuti amapanga zakatangale amugwira akayankhe kuti akudziwapo chani koma ndiye kutukwana mtundu wonse iyayi sizoona ang'ona inu cholinga chanu tikuchidziwa kale koma kodi sitikanalola kuti ndondomeko yonse itsatidwe kaye tidziwedi chilungamo pa mathero a zonse ayi sitikuyimva ayi simungamange big wathuyi zachambeti ngakhale pokafunsidwa bigewo koma ndiye matatala ake tikuwa basi M'malingaliro mwathu, katangale ndi wa anthu ngati achina Ubwanta, ife a kumudzi basi, adzitinjata popanda anthu otiguwira kuti ayi, Obwana mwawalakwira! Anthu ena ake zingavute maka, it's ok, sakuyenera kuitanitsidwa kukafunsidwa nkhani ina iliyonse. Ulendo wina wake zitamvekanso kuti ayi, a bungwe zikuoneka kuti akawafunsanso a Blazi m'Merekano uku, zinali chomwecho. sizingatheke iyayi sitingalole zimenezo anyamata kunali kugona m'misewu akuti galimoto za abungwe kuli bwino zingowaponda basi zotsatira zake zinakanikadi abungwe anakanika kukawafunsa abulazi mmerikano kunena mopanda chigamba kakhalidwe kotchinjiriza chilungamo kuyenda ngati madzi ndi kakhalidwe konunkha kwa basi umphawi pena pake si zinthu umapezeka ukumachita makani kulankhula zinthu zoti bwana andione kuti ndili mbali yawo kukanitsitsa chilungamo kuyenda vuto lomakhala ndi mayina a anthu amene ukufuna kuti ndi amene amangidwe osati awa ndi vuto limene likumatipangitsa kuno kusapita chitsogolo pa nkhani yakatangale amwene palibe munthu amene amakhala pamwamba pa lamulo komanso wina aliyense akafunsidwa kuti akafotokoze mbali yake pa nkhani imene akuganiziridwa ndimaona ngati ndikumbwambwana kwakukulu kumaima pachulu nkumanena kuti osatheka ayayi munthu wamkulu sangayankhe zofoyirazi aa iyayi iyayi oo nde tizichita bwanji no mangidwe ake ayi tikufuna kaye auja aja amangidwe kaye kodi tonse tsopano tasanduka apolisi kapena tasanduka abungwe bwanji osawasiya abungwe agwire ntchito maganizidwe ngati awa ndi amene akumatipangitsa kuti nkhondo yolimbana ndi katangale kwathu kuno idzikanika Tili ndi anthu achiphamaso amene amafuna kuti katangale adzikhala katangale akamamupanga anthu ena ake amene tili nawo mangawa basi. Koma anzathu amene amatigulira mowa akamatchulidwa sitingaimve imeneyoyoy ndi zosatheka zimenezo akuwalakwira basi. Komanso mwina mwake a bungwe, mwa Anjoma Malita ndi anzake komanso a bwalo, nkhanizi zikumafunika kachangu pang'ono nkutheka ena ake akumakuwa kuti sizingatheke big kuwatenga akumati akaona malume che Mpando akumayendera nkhani zawo za mtundu omwewu kwa zilumika zoposa 16 akumayendera ku bwalo la za milandu munthu kumakalambira ku bwalo la za milandu akumaona kuti a iyayi iyi sizoona ayi Sizoona izi. Munthu kukhala pa bench kwa zaka zochuluka kumangodikirira. Mwina nchifukwa chake anthu akumaganiza zoti iyayi sizoonayi. Musatisokonezere mapulani athu a 2025. Ife tikuganiza za 2025 basi. Ndiye tiyambe zomangana pano ndi cholinga choti 2025 wina adzayende ndi belu m'khosi Si zoona ayi. N'kutheka nkhawa ya ambiri amene pano akumapanga makani opanda nawo mutu pa nkhani za katangale, n'kutheka akumaganiza mwandale choncho. Zofunika koma changu. Anthu akamangidwa azidziwa kuti kodi nkhani yathu idzatha liti. Osati kumumanga munthu ndi cholinga choti angokhala pa benchi basi. Si zoona ayi. Kalipo kagulu ka anthu, ndinakamba kale, nkhani zawo mpakana pano sizimadziwika kuti ndiye tsogolo lake ndi lotani. ena ake atamangidwa ntchito zawo zidatha adayamba kayayima kaye sakugwiranso ntchito sangathenso kupanga bizinesi mayina awo adayipa kaye ana awo kusukulu adasiya anzawo amawatchula kuti ana ambava awo ngakhale kumpingo sangathenso kuwasankha udindo nthawi zonse anthu amati akawaona ati paja awo zawo ndizotolatola ndi akatangale awo